ndikulandireni nonse kulikonse kumene muli muli ndine muulutsi wanu yemwe uja webizo in the building lero ndili ndi makosana awiri amene ali mbali mwangamu munthiti mwangamu amene ndithu ndikhale ndikugawana nawo nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika kwathu kuno ku malawi monga mukudziwa kuti uh, kwakhala kuli nkhondo maiko anzathuko america israeli akuphulitsana ndi dziko la irani ndipo zimenezi zabweretsa ndithu uh, impact pa global market makamaka fuel ya amene ndithu wakwera maiko osiyanasiyana ku africa kuno kuphatikizaponso maiko akuwazungu zimenezi ndithu zakhudzanso dziko lathu lino la malawi zoyankhula ndi zambiri so conversation imene tikhale nayo tsiku la lero tikhale ndithu ndikugawana ndi makosana amene mukuwaona mbali mwangamu mzanga ndiyambire kaye kumanzereko Nkhani imene yavuta pa Malawi pano ndi nkhani ya kukwera kwa fuel. Fuel wakwera modabwitsa, wachoka pamene anali pa 4000 yakuti wafika pa 6000 somewhere there. Nkhani yake akunena kuti chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika ku Iran, akuti a Iran atseka malo ena amene ndithu pamadu, eh, pachipata pamene pamadutsa oil iweyo uh, excuse imene aboma akupereka yonena kuti mafuta akwera chifukwa cha dziko limeneli ukugwirizana nayo kapena angofuna kungopanga cover up kungophimba mwina kungobisala mbatata msana nkumaonekera
ah okay uh, kukakhala mbali ineyo mm. ndikugwirizana nazo mm. ya si chilichonse chomwe ifeyo tikhoza kungotsutsa mm. of course ndikamva pa social media paja fb kumaona mwina makomenti a magayezi mm. akumangoblema zoti magayezi mwatani mwakanika mm. komano kukwera kwa fuel si kuno kokha ayi mm. chifukwa chonena kuti ife ngati fuel sakwera mtengo mm. ndiye kuti fuel azitani kunoko azisowa mm. kusonyeza zoti ngati fuel ujeni ngati akwera mtengo

mokwera mtengo Mm. so ndichifukwa chake boma tani yakheka angokweza kamtengo pang'ono kuti fuel azipezeka Mm. koma ngati satero zikhoza kutheka kuti satero kuti mwina takidwa mwina ndalama zina mwina fuel mwina akhoza kumasowa mwina sazikwaniritsa kutani
kumpanga import kupanga import mochuluka sure so Eh. ndikugwirizana nazo zilibe vuto okay mzanga uh, iweyo ukuona kuti boma likanatani potengera kuti uh, fuel amene ndithu amachokera maiko akunja uko ndipo 20% ya oil ochuluka pa dziko lapansi amachokera ku middle east kumene pakadali pano zipolopolo mabomba ndi zina zotero zikungouluka ngati mbalame kumeneko ukuona kuti kukweza boma kwa boma kukweza uh, petrol uh, paraffin diesel ndi mafuta ena ndi ena ndi chiganizo chabwino
okay apo ndi chiganizo chabwino kwambiri mm. chifukwa mafuta awo akakhala kuti asowa kunoko anthunso azikhala kuti akuyankhula kwambiri Mm. chabwino anthu aziyankhula kwambiri kunkhani yakuti mafuta awo atani akwera Mm. koma muno mafuta awo azipezeka chifukwa ndi energy imene imagwiritsa ntchito kwambiri Mm. Eh, kumbali ngati ama transportation wa Mm. eh, amakhala kuthandizira ngati zinthu ngati zimenezozo ndiye kukakhala kuti zinthu ngati zimenezo zizisowa Mm. ndiye kuti pazikhalanso kunokonso mipungwipungwe ina yake yosiyanasiyana Mm. Eh, pazikhala kuyankhulira kuyankhulira kwambiri nde anthutu akudandaula kuti fuel wakwera koma masalary awo ndi omwe aja pamene papa zinthu zake ziyende motani kodi salary zikwera limodzi ndi kukwera kwa fuel ndi kukwera kwa zinthu kapena chikuyenera kuchitika ndi chiyani iweyo maganizo ako okay apopo abomawo amene apezerepo ngati njira Mm. yoti akwezere yo- kumbali akweza fuel ndi kumbali kwa masalaries anthu Mm. ya nkuaganizira kuti atakwezerapo ka ndalama kena kake kuti azitha kupeza umoyo uja wawo uzionekabe wosinthirako Eh, tidziwa kuti anthu ena amadalira ndalama yomwe ija salary ija Mm. ya ndi malingana mmene amatani amakonzera mu zinthu zawo Mm. nde atati akwezako pang'ono ku malinga a salary Mm. kuti anthu amene ali ndi zinthu ngati zogwiritsa ntchito energies Mm. azitha kumatani kumagwiritsa ntchito bwinobwino Mm. osakhala ndi nkhawa ina iliyonse kuti mafuta aja atani akwera Akwera. etu Mu- monga amene mukudziwira kuti ndalama panopa inatsika value koma pali ndikutsatira bwino mmene mukufotokozera anyamata ndikutsatirani bwino koma boma lonso mukalifunsa likumanena kuti lilibe ndalama ndikukamba izi chifukwa kuti mzanga ali ukuyu wafotokoza kunena kuti boma likuyenera likweze masalary chifukwa kuti fuel wakwera koma mukalifunsa bomalo likunena kuti boma nalonso lilibe ndalama zokwanira bwino inu mukugwirizana nazo zimenezi ya uh, ine ndikugwirizana nazo Mm. chifukwa chonena kuti no uh, anakamba kale a minister oona zokhudza za ma ndazi zagezi za energy za energy yo Mm.
anakamba zoti ngakhale mmene ankalowa mbomamo anapezeka muli ngongole yochulukanso kwambiri Mm. of course zonse zikukhudzana komano ndimafuna ndiime pa nkhani kuti no anthu amapanga complain kuti mwina masalaries sanakwere ndi zanchani Mm. yachitika ili ngati images Mm. zili ngati munthu umakhala pa de- po- pomwe pako ndi banja lako Mm. mwina cash umapeza iweyo mkutha mwezi ndi 500000 kachoka ku salary kachoka ku business Mm. manimve Mm. so tingoyerekeza nyumba muja mwagwa matenda Mm. onena kuti akufunika ndalama Mm. mudziwe zonena kuti no zipanga affect mwina zija ndi zinthu zina Mm. yeah so uh, takumana ndi vuto nde sizingatheke kuti mavuto onse aja tingowasova ayi Mm. government ili ngati system silimangoyendetsa ngati no kuti khoza kungodzuka lero kuti basi wakunyamula khasu ta takakonzapo takakonza takakonza takakonza kuti asizana sisa apayi zimafuna zinthu kuziunika kuno bwino so sikangoti lero lino ah fuel wakwera basi ndiye no tiyeni tikwezenso masalaries Mm. amazi komano aliyense aona mmene angaonere Mm. Zimu- zimafunika nzeru Mm. so let's say ngati iwe ukudziwa zoti no ndingoti ndikafike mwina ku lilongwe ndimaononga fuel wa ndipo ndi- panopo tolinga fuel fuel wa 400,000 Mm. komano mwina ndikakwera mpaka meza mwina go and back ndiononga 100 pin si better no kusiya motor car yako ndikuyuza chani kuyuza galimoto ya ya public public transport ngati ukudziwa zoti no galimoto yako ukhoza kukwezamo anthu apanga cover fuel ndi zapopo zingofuna kuganiza koma ndikangoti ndo izipengo kungopanga complain kuti masalaries akwere stand never sizingatheke chifukwa sikuti boma lingamvere zimenezozo ayi mm. amakhala pansi mageza aja ndikumanga budget imene angene zicha pali zinthu zambiri zomwe zifu- zifuna zikonzedwe Mm. soti dziko linatheka lili Mm-mm. ngakhale moti ifene chimanga chatchipa koma si zoti no zinthu zili bwino bwino bwino ayi pali zinthu zomwe zikudula kwambiri even mwina ndiwo zikudula kwambiri ma transportation ndi amene aku- aku- aku- aku- aku- ma transportation akudula wasoka so from nowhere sikuti tiyeni tikwezeni salary ayi pali zinthuso zomwe afuna kuona no tikamakweza side wina kupanga zinthu ziti mboma munalembedwa anthu ambiri a ntchito amene amafuna masalaries anakwezedwa anthu ambiri amene afuna mas- akufuna masalaries so tinakadekha kaye okay pali um, ndifotokoze chinthu ichi ndifuna kuti amene mukutionera pakadali pano mundimvetsetse komanso anzanga awiri amene mwakhala mbali mwangamu munditsatire bwino chifukwa kumapeto kwa zimene ndifu- ndifotokoza apazi ndifunenso maganizo anu ukunso ndifuna maganizo Nkhani imene yavuta kwambiri ndiyonena kuti pakatipa taona boma litakweza ndithu misonkho malevy, tikuona malevy mabankimu akumadula ndithu tima 20 tima 50 tikuona ndithu uh, ukamatenga cash out ndalama akumanena VAT akumachotsa 500 pakuchitika zambiri zimene zikuchitika mkatikati mwa ndime. Boma linayika ndithu matax osiyanasiyana mu zinthu zambirimbiri. Mukuyankhula kwa boma kunena kuti Mit- misonkho imene ija ndimene ndithu akufuna ithandizire kuti one tikwanitse kubweza ngongole timamva kuti boma lathu lili ndi ngongole pafupifupi ndithu panopo mwina kuti aziwerengera bwino zikhoza kumakwana 28 trillion malawi kwacha ena amene amadziwa bwino za chuma akufotokoza zonena kuti ngongole imene ndithu ili duziduzi ndi chuma cha dziko lino kotero kuti tili pa chiopsezo poti amene anatingongoza ndalama zimenezi atangoti agwirana manja ndikuuzani tonse tikhoza kukhala m'manja mwa anthu amene ndithu anapereka ngongole imeneyi tikhoza kugulidwa kutengedwa pa ngongole kubwezedwa ngati ah, chikole so boma lakweza misonkho zimene ndithu anthu ena akulira kwambiri kuti ah, misonkho imeneyi nde itipwetekatu koma mkuyankhula kwa boma akunena kuti palibenso njira ina imene ndithu pakadali pano so far imene ikhoza kupanga generate ndalama mwachanguchangu kuti tikwaniritse ndithu kupanga cover mavuto amene akuchitika mdziko muno Um, chimene ndikufuna ndithu pakadali pano ndimve kuchokera kwa anthu awiri inu choyambirira tikuyenera timvetsetsane onena kuti tikati boma ndi inu ndi ine pano ndi ena onse amene ali uko kotero kuti anthu amene timasankha kuti akayendese boma aja samayendesa boma ndi ndalama za mthumba mwawo ndalama zimene amagwisa ntchito poyendesa boma ndi ndalama zimene ife ngati mzika timachita contribute pang'ono pang'ono kuzera mumapenshoni ndi zinthu zina I mean kuzera mu misonkho ndi zinthu zina zosiyanasiyana kotero kuti palibenso njira ina apart from kukhala mwina ndi mabizinesi timigodi ndi tina totero yopezera ndalama machanguchangu ndifuna ndiyambe ndi iwe kunena kuti kukweza kwa misonkho imene ndithu yakwera pakadali pano iweyo ngati mzika ukugwirizana nazo kapena sukugwirizana nazo ngati ukugwirizana nazo pereka mapoints ako ogwirizana nazo ngati sukugwirizana nazo back your points Ah, okay. Ah, eh, mwina anthu azangodabwa zoti ayi ine ndingobhakira boma ayi. Kalo cha DPP. Ah, eh. eh. Mm. Ine Ndi nzika chabe ya Malawi. ine ine of course ndili ndi chipani changa. Eh. Ine wa chipani. Komano ah ndikugwirizana nazo Mm. kumbali kumbali ya ineyodi. Mm. ife ngati bomalo likufuna kukonzadi zinthu Mm. muzene ziyende kugwiza Mm, nazo mm. chifukwa chonena kuti if ngati ine ndikufuna kuyamba kupanga business Mm. kaya ndi capital ndi 2 million kaya 1 million Mm. ndikuti no ndikuyenda ndichotse zinthu zina zomwe no zikuzomandionongera ndalama Mm. napapanga business ndikupeza phindu Mm. then ndizipezeka zoti ndikupita kwagula air force kaya ndikukagula mwina basi kaya mwina ati kumwa mwina mowa kaya mwina kaya akazi anchani Mm. business singatani Singayende. isingayende and isingapita patali timena ti no business ija ngakhale wapezaso ndalama inayake kunja uzitani uziika uziwonjezerabe mm. paiza kugwira msewu kuti zina kuzomachotsa mm. icho ndi chitsanzo tikutanthauza kunena kuti no ife ngati boma lijalo ikufuna kukonza zinthu mm. akambati afuna akonze zinthu afuna mm. tibweze ngongole so ngongole zija akukwezakweza misonkho akutidula ncholinga chonena kuti no akabweze chani ngongole Ngongole. zija so ineyo ngati no intention yawo yeniyeni ili yomweyodi mm. kuti ali pa focus pa chinthu chimenechocho tikuyenera tipange zimenezozo Mm. kuti kutsogoloku tizamwemwetere pa Covid longer Mm. so zikufunika tikutero kuti no misonkhoyo titolere cash Mm. tikabweze so zikayamba kuyenda tikonze zinthuzi koma ngati moyo wake ukhala umene uwu mpaka 10 years ndikuti no dziko li- eh, liwonongeka palibe cha nzeru uyi Mm. cause kuti tikonze zinthu timayenera tivutike kumene Mm. eh Mm. struggle ipange chifano silingakambe pano ngiri kubalance sizikubalance ba Mm, guys ya mm. mwina munthu akumuweza kwa zone siwe kwenda bure just because muna chimanga yegura muchiro no kuna siwe ziwe kwenda po mm. so kuti ikonzeke zikwena zimene zichitike basi uh, mzanga ndikubwera kwa iwe koma ndifuna ndipereke scenario yonena kuti um, maiko ambiri amene timadziwa kuti anachita bwino america china ndi maiko amene mbuyomo anali maiko panda pake koma inafika nthawi imene anthu adavala majombo kuvala ma raincoat kuvala zipewa ndikulowa ntchire kuyamba kutipula Kumalawi kuno chimene nachiona n'chonena kuti timafuna zinthu zambiri zaulere when it comes to uh, kuti tizipange sacrifice timayamba kulira hey, musatitero hey, musatitero chimene tingathe kuona kuti tikufunika ndithu kuvala zilimbe kuti zinthu zina zake zitheke tikufunika tilire ndikumbukira nthawi ya bingu ankafuna kuti anayambisa zero deficit budget whatever kuti tizipanga bajeti yosadalira ngongole eya anthu atinango tinang'ung'uza ng'ung'uza zinathera m'mazira pano tikupezeka kuti dziko likuyendesedwa ndi ndalama za anthu akunja ndalama zobwereka kuti akazafuna kubweza ngongole zija azapezeka kuti muzangomva kuti mabere akusowa azimayi e anthu angophedwa chifukwa choti nthawi imeneyo azakhala kuti tikutani tikubweza ngongole iweyo ukuona kuti ndikwabwino kuti tilire pano tidulidwe misonkho pano ngati intention ya boma ili yofuna kukonza dziko lino kapena tizisangalala boma lizitipangira subsidy lizitilipirira zinthu ukuona kuti boma lipange bwanji pakachitidwe ka zinthu kuti dziko liyende bwino okay apo mmene ndikuonera ndikunena kuti bomalo ngati kuli kuona ngati iwo ali achilungamo Mm. okuti ndalamazo ngati akumatolera bwinobwino msonkhowo Mm. ndikumatenga kumadula msonkho wambiri Mm. kumagwirisa kugwirisa ntchito yoyenerera Mm. ndiye zikhale zabwino Mm. koma ngati asakugwirisa ntchito yoyenerera ndikuoneka kusakha kuda kuti akutipanga nkhaza Mm. Eh, okay ndingande choncho ndikuti tinene kuti
ngati iweyo ngati mmodzi mwa mzika za mdziko lino uli wokonzeka kupanga contribute kuzera mu misonkho ndi zina zotero koma ngati boma misonkho imeneyo akuigwiritsa ntchito bwino misewu yathu ikukonzedwa mankhwala mzipatala akupezeka zimene ukutanthauza eh? ya eh. chifukwa
panopa kuti muonesese muno bwino ngati mankhwala sakupezeka muzipatala mm. atathathanizana bwino bwino mm. misonkho ngati akutolera kumagula mankhwala mm. ndi ndi kumabwezaso chani Ngongole. Eh.
Mm. ngakhale anthu akudandaula kuti msonkho kutani kupangidwa affected kwambiri Mm. yeah timaona anapereka malamulo anapereka malamulo kuti anthu amene ali ndi ma ngati lese kuchipatalako amene ali ndi ma clinic ma pharmacy a Asa- ase- asam- atseke. asakhale part and parcel ya kumeneko. Yeah, yogwira ntchito kumeneko ngati akufuna apange resign timaona anthu ena pano paulo ena ndi ankhalakale akugwira m'boma umwemo ngati pati ngati mene achipatala Mm. ankhalakale mmenemo pali ana ena kuti akusowa ntchito icho chani Mm. akhoza kupezeka kuti atani alembedwanso ngati kupeza space Mm. ngati awo apita kuti kumeneko Mm. komanso ngati awagula mankhwalanso ndoti aziperekanso chani msonkho kuboma kuja Mm. ndipate kuti anthu aja abomawo angounikirapo bwinobwino Mm. kumbali ya misonkhoyo azitha kuyigwiritsa ntchito bwinobwino bwinobwino eya kusiyana zokuti misonkho ichangotani kuti kuyigundira kukhala Kuma- kumangotidyeraso. kumangotidyeraso komanso pa mankhwala ndi zosiyanasiyana
okay makosana tafika apa ndi pamapeto timangofuna ndithu tingokhala ndi sober conversation ndi uh, anzanga amene ndakhala nawo pano chiyambiri chi- ah, chiyambi makamaka cha nkhani yathu inali ya nkhondo imene ikuchitika dziko la america Israel kuphulitsana ndi dziko la Iran zimene zapanga affect kwambiri economy ya dziko lapansi makamaka kukwera mtengo kwa mafuta ya so kumalawi kuno mafuta akwera anthu ambiri alira nangoona kuti ndiyanzeru kuti ndikhale ndithu ndi makosana ali pano kuti tigawane programu imakhala yakanthawi kochepa komano tizibwera ndithu pafupipafupi ndi uh, ndi anyamata amenewa pakachitika chinthu tizikumana ndithu paliponse pamene tingakumanepo ife olokutchire olokumanda olo kaya kuti pamene pakuoneka kuti pakhoza kukhala macheza timacheza pamenepopo ndikubweretsa ndithu conversation imene ikhoza kupindulira dziko la malawi kufikiranso kanthawi kena pomwe ndithu tibwerenso ndi nkhani zosiyanasiyana don't forget to subscribe like komanso kuika maganizo anu mu comment section imo until that time ndingoti mwakoma nonse zikomo